mma mma nụ biko ana m ekele onye ukwu na-ekele onye nta ana m ekele ndị chiri echichi n'ala Igbo ma ndị nze ma ọzọ ana m ekele ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ oji ọfọ sị ihe onye chiri ya zere Igbo mma mma biko taa bụ eke anyị sị na ọ ga-eketara igbo ihe ọma n'ihu keta igbo ihe ọma n'azụ kepụrụ anyị ụchụ kepụ ekworo kepụ anya ukwu kepụ ụbịam kama ọ ga-ekeju anyị akpa ka ihe dị mma maka ihe ọma bụ ihe a na-efe efe biko isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ala oke evule anị ihe mgbala olu ihe ndị nna anyị hụrụ kpọọ ya wụ maka ndị bu ụzọ mee survey otu afrịka dị wụ ndị igbo ha ga n'elu lee ya anya hụ na ọ dịka isi evule ha kpọ ya oke evule anị mgbe nwa bekee bịara ha kpọtalighị ya ha kpọ ya akebulan akebulan n'okwu bekee wụ a misconception of the word oke evule anị biko tupu anyị aga n'iru ka anyị gọọ ọfọ maka taa bụ eke eke kere ụwa chukwu okike abịama nna pụrụ ime ihe anyị ekele gị n'ụbọchị nke taa bụ eke na-asị ka o kepụrụ anyị ka o ketara anyị ihe ọma n'ihu keta ihe ọma n'azụ igbo niile ebe na ebe na igbo niile na-anọ na ma ndị nọ ụlọ ma ndị nọ na mba anyị na-arịọ sị eke kere ụwa ka nrọ ọma anyị na-apụta ihe kwa ụbọchị ka nke ọjọọ soro ụla ise biko aha m nkwachukwu oji agba na-akpọ m oji ọfọ abụ m onye Olokoro nke dị na Ụmụahịa n'obodo nke chineke n'okwu bekee I'm from Olokoro in Umuahia South local government area of Abia State God's own state the only God's own state in the whole world ebe a wụ obodo nke chineke ọ wụ ndị omenala were obodo a raa ya n'aka chineke n'afọ 1991 by ichie ichie KOK Onyiọha onye Nkporo Okwe mgbe Ogbonnaya Ọnụ na-achị biko achọrọ m ka anyị ruo itu aka ka anyị lee itu anya n'ihe gbasara ihe m na-akpọ afrịka ebe anyị niile nọ n'ime ya dịka ndị isi ojii chineke nyere anyị n'okike dịka nna anyị ukwu onye ozi BA Oji onye abịrịba ndị ife maka ọ ndị abịrịba gwara ndị igbo na kala okpogho kala ọnwụ mgbe ha na-akọwara anyị ọtụtụ ihe ndị kacha ego ndị igbo chefuru chee na ego wụ ihe niile achọrọ m ka anyị mara gịnị ka anyị kwo bịa kedu ihe anyị ga-emere ebe a ọ bụrụ na anyị a cross n'olu nke nwa bekee ya rụrụ site n'akụkọ nke ya mụa bụ oji ọfọ lee anya ebe m nọ n'olu ka ọ na-edo m anya ka m na-echeta kwa ụbọchị na isi ije m dịka mmadụ n'ụwa a bụ kedu otu m ga-esi mee ka ebe a dị mma karịa otu ọ dị m abịakwute ya ọ bụ ya bụ isi ije mmadụ n'ụwa ị nwere masters na English ị nwere masters na theology ị nwere masters na mathematics ị nwere nke a ma nke ọzọ ma o nweghị ihe ị tụnyere n'ime ihe mgbala olu mgbala oke evule anị ije gị n'ụwa enwechaghị isi ma ị jụọ m dịka onye Igbo ị ga-enwerịrị ihe ị tụnyere ị ga-enwerịrị ihe ị mere ị ga-enwerịrị otu i si chọọ ka ebe ahụ dị mma maka ndị na-abịa n'azụ maka ọ ya wụ isi ije mmadụ n'ụwa mana mgbe ị na-achọ ka i mee ka ebe ahụ dị mma ị gaghị emegide mmadụ ị ga-ekwujọ mmadụ ị ga-eme ihe ala na-asọ nsọ ị ga-akwanyere omenala ebe a ugwu ma ọ wụrụ ebe a ka ị hụtara onwe gị dịka mmadụ ị ga-akwanyere ọdịnala ya ugwu ị ga-akwanyere ntọala ya ugwu ị ga-akwanyere ọdịbendị ugwu nke pụtara na ọ bụrụ na i sikwe n'ime ebe a kwagakwe na mpaghara ebe ọzọ o nwere ihe ị gakwuru ebe ahụ ha na-eme ọ wụrụ na nke obodo gị na-eme emegideghị ya i soro ha mere ya otu ihe mụnwa bụ onye omenala m ritara dịka onye omenala m bụ dịka m na-ekwu ọ bụrụ na m si ebe a ugbu a hapụ obodo nna m na abia steeti a si ebe a ugbu a baa ihe dịka sokoto ma ọ wụ ala yoruba echi ọ bụrụ na m pụọ ebe ahụ o nwere omenala ọ bụla ha na-eme aga m akwanyere ya ugwu dịka onye Igbo mana m ga-eme ya ma ọ bụrụ na o megidere nke mụnwa ji n'aka o ji ọfọ la-ekwu agaghị m ịhapụ ịna-ekwu ụbọchị sị ebe a wụ ebe obibi anyị n'okwu bekee if any man tells you that there is another place or somewhere else better than here that you are that statement alone is against humanity ebe a wụ ebe chineke nyere anyị ka ọ wụrụ ebe obibi anyị ihe nketa anyị n'elu ụwa mmadụ bi o nwere ndị bi na mba mmiri o nwere ndị bi n'ugwu o nwere ndị bi na ndịda mụnwa na onwe m hụtakwara na onwe m ebe a chineke nyere m o nwere ihe m gụtara na onye ozi bi ọjị dere ọ sị na anyị nwa na-ekpe ekpere sị chineke gọziere anyị ihe a kụrụ n'ubi na onye eskimo onye mba mmiri na-asị chineke gọziere ya azụ nọ na mmiri na mmiri atala azụ ha anwụna otu a ka ekpere anyị si dị iche iche agaghị m apụta m anyara e, e, e, obe obe onye onye mba wetara na o nweghị ihe gbasara m ọ wụghị akụkọ m ihe m ga-ewe kpọrọ ihe wụ ebe a m hụtara onwe m chineke nyere m nwa ebe obibi m m ana-asị na ọ ga-adịrị igbo la mma ọ ga-agaziri igbo biko ị nọrọ chete kwere ma kwenye na isi ije gị bụ kedu otu ị ga-esi mee ka ebe a dị mma karịa otu ọ dị gị abịakwute ya maka isi ije mmadụ n'ụwa ọ bụrụ na ị na-eche otu ọ ga-adịrị gị na mma na eke dịrị gị na mma na orie dịrị gị na mma na afọ dịrị gị na mma na nkwọ asị m na mmiri aga afa gị n'eze biko ana m ekele onye ukwu na-ekele onye nta o nwere ndị m agaghị ahapụ ịna-ekele kwa ụbọchị mbọchị ọbụla chi foro m sị udo dịkwara ha chukwu okike abịama biko gọziere m ma onye ukwu ma onye nta n'ala igbo ma ndị nze ma ndị ọzọ ma ndị dibịa o nwere otu ihe merenụ agaghị m na-ahapụ ịna-akwanyere ndị dibịa ugwu dịka m na-ekwu ofu onye dibịa kpọtụrụ m sị m na nna ya gwara ya sị ya ọ bụrụ na a kpọta onye ahụ adịghị ma onye nwere ihe mgberede akpọta ya ka ọ gwọọ ya ọ bụrụ na ndị ebe ha ejighị ego kama ọ ga-ahapụ ya ka ọ nwụọ na ya gwọọ ya lụọ ya ọ ya mere ndị dibịa a na-alụ ofu nwaanyị ebe nwaanyị na-esi abịa erika dịka ndị nna anyị si hụ ụwa ọ wụ nwa bekee yi bịara bịa gwa anyị na polygamy is a sin but gay is right ngwanụ ụmụnna unu lee na ndị ahụ sị anyị alụkwala karịa ofu nwaanyị na ọ mmehie alaghachiri na-asị anyị lụwa nwoke ibe anyị ihe ala anyị na-asọ nsọ ihe ala oke evule anyị na-asọ nsọ ebe ị hụrụ onwe gị ị ga-akwanyere ya ugwu ị kwanyere ya ugwu ya akwanyere gị ugwu otu i si na-ele ụwa ka ụwa ga-esi ele gị otu i si na-edote ụwa ka ụwa ga-esi dote gị ọ ihe a na-akpọ the law of karma n'okwu bekee boomerang otu ebe a dị otu Chukwu si kee ebe a ụmụnne m na ụmụnna m ihe ọ bụla ị ga-eme megide ebe ị hụtara onwe gị maka i megide ya ya emegide gị ana m asị m ọga m Mathias Ezeaku ezigbo mmadụ onye Enugu steeti ọ ga-adịrị gị la mma maka eziokwu ị na-agwa Igbo ọ wụ eziokwu na-apụtakwala asị nke a ma nke ọzọ mana otu o si adị maka na ndị Igbo sọ wụlọ enyi iwe ma atụghị enye ya wụrụ ngwerele enyi Obi Cubana ezigbo mmadụ ọ ga-adịrị gị la mma o nwere ihe ọma i mere m mmanya ị rụrụ Odogwu Bitters m na-atatụ ya ọ na-adị mma ọ wụ ezie na e nwere adịgboroja ya rie nne na ebe m si mana m sị m gị ite itu anya ka ihe dị mma ka m hapụ hapụkwa na ihe ọma m na-eme mmetụ obi na-adị m mma dịka nwa okorobịa kelere m ndị ọba kelere m ihe na-emere gị ihe m na-asị na ọ ga-adịrị Igbo niile na mma n'eke dịrị ha mma n'orie dịrị ha mma n'afọ m na-asị ka ụzọ anyị ọbụla bụrụ ihe ka ihe ọbụla anyị na-etinye aka kwa ụbọchị bụrụ sọ mma ka ụwa site n'aka anyị hụ ihe ugbu a na mgbe niile ebighị ebi isee Igbo mma mma nụ